aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelekele ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan karamɔgɔ Christian to ye awa i ye Saka ka kuma kundo kuma mɛn vraiment nin kuma ninnu barika bɛ nin kuma ninnu na e yɛrɛ fana bɛ mun fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw ye nin wagati in na ani musow minnu kan ka k'u inscrit nin eh, formation nata in na
hakili tɛ se fɔ karamɔgɔ Saka ye mun fɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan a tɛ se ka tɛmɛ o kan et puis hakili la a ye mun fɔ o kan ka mɔgɔ kan k'a lamɛn yɛrɛ de k'a faamuya ka ɲɛ peut-être ne a fɔ ne tɛ se fɔli la kosɛbɛ mais hakilina dɔ bɛ ne la ne ne bɛ se ka mun fana fɔ bi émission mm-hmm. a bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ n'i ye malo ta mm-hmm. mun bɔra foro la mm. musow bɛ bɛlɛ tɔmɔ ka k'a fiyɛ mm-hmm. k'a tɛntɛn Ɛɛ an ko ko an bɛna nakɔ mun sɛnɛ ou bien an bɛna sɛnɛ mun daminɛ an bɛna sɛnɛ mun yira mɔgɔw la an bɛ fɛ ka si bɔ ka si makaran k'a turu kɔ ye o kɔrɔ ko musow bɛ se si nettoyage la nettoyage bɛ fɔ cogo min bamanankan na k'a saniya u bɛ se ka

Donc eh, muso eh, fanba de bɛna sɔrɔ an ka baara nin na n'a sela siko ba ninnu na parce que olu bɛ se k'a fiyɛ eh, u degelen bɛ ka fɛnw tɔmɔ tɔmɔ et puis olu ka teli n'an ye siga t'a la tila parce que olu b'a la u bolo delilen don a la awɔ ɔ ah, ça veut dire que eh, musow jɔyɔrɔ ka bon a la surtout si dilan ko min filɛ nin ye o yɛrɛ k'a fɔ u baara in bɛ komi u yɛrɛ bolo delilen bɛ baara min na o baara kelen de don dɔrɔn fɛn de bɛ yɛlɛma dɔrɔn donc ça veut dire que n'an bɛ fɛ ko in yɛrɛ ka yiriwa kosɛbɛ yɛrɛ fo an ka musow sen don a la kosɛbɛ
Voilà, an ka musow sen don a la o k'a sɔrɔ ko u k'a dɔn ko olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de ah, hakili ah, la bolola bololabaara nin ah, mansin tɛ se k'a kɛ donc bololabaara nin an bɛ an bɛ deli k'a kɛ mansin na mais i kan ka tɛmɛ siɲɛ fila siɲɛ saba k'a lajɛ tuguni mais ni muso y'a nettoyer k'a bɛrɛbɛn a bɛ kɛ mananin kɔnɔ dɔrɔn k'a feere siga foyi t'a la o tuma la an b'a fɔ an balankaw ye u ka nin jɛmukan in lamɛn kosɛbɛ k'a faamu ayiwa an ka lien eh, Telegram ni ala sɔnna ma an bɛna o bila an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan ni mɔgɔ min y'an ka lien Telegram ye i b'a code QR a code QR scanner walima i bɛ cliquer lien kan walasa i ka fara Telegram jamakulu kan i sen ka ye nin lakɔgɔliba nata in na ɔ karamɔgɔ christian toye an b'i fo fo autriche uh, d'accord nin jɛmukan an bɛ se k'a fɔ nin kɛra jɛmukan nafama ye an ye faamuyali caman sɔrɔ a la uh, ni n ma fili an filɛlibagaw n'an lamɛnlibagaw fana bɛna faamuyali caman sɔrɔ nin jɛmukan in na ni folikan eh, b'i bolo k'a lase jama ma komi an ka wagati sera
Mhm. Ko uh, aw bɛɛ ni ce uh, nin nin mm, nin baara nin tacogo ka di ne kosɛbɛ paske an bɛ se ka baro kɛ epi uh, ni mɔgɔw donna gurupu kɔnɔ uh, olu fana bɛna se k'a dɔn uh, an bɛ fɛ ka fɛn mun yira u la uh, donc ni jama cayala o de b'a uh, o de b'a encourager k'a to k'a tɔ laban
baasi tɛ ah d'accord donc an b'a fɔ i yɛrɛ ma k'i ni ce i toye
Nin jɛmukan labɛnna nakɔ biw a n'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn